na-akpọ ọzọ anị ụmụnevo na ebe ya na na ọ mmụọ wee ka ị bịa ngwa wee rigoro n'ihe a na m si wee rigoro rigoro n'ihe a si ebe a nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ na-ezekwa isi gị n'elu ihe dịrị hmm. ọzọ anị ụmụnevo ọ ndị bịara be m ọ ka ndị Igbo ndị Igbo wee mara na omenala wee dị ọ ka ndị ihe na-esiri ike mara na o nwere ebe a na-agwọ ọya na o nwere ebe a na-eme mma ọ ndị bịara be elu ka ị ghara ịjụ ọ gịnị na-eme anyị na ha na-akpa nkata azụ nne na nwa nna na nwa anyị na-atụ aro anyị na-atụgharị uche na ọ ka omenala wee dịkwa ire ka anyị na-eme biko na ọjị ndị niile bịara be gị na ịgha ihe ha bịara gị na onwe bịakwa unu ọ ga-adịrị gị na mma nekwa ọjị n'eke nekwa ọjị n'orio ma ndị na-awa ọchị onye ọbụla ọwa ọchịrị gị four days meghere ya ụzọ onye wenizi ọjị elu wee kpọọ ya afa mkpa ya niile mezuoro ya eke orio na afọ ise na nkwọ gwakwa igbo na ọ ya-adịrị ha na mma ise igbo wee nwere ihe mana igbo amarọ ihe ha mee gịnị ha nwerụ anyị ga-adị ise ka m gosikwa unu n'elu ebe ọ nọ arụsị na-ebi n'ụlọ enu Mm, afụ m n'anya taa Mhm. lee ya bụ ọzọ lee ya bụ ọzọ Mm, lee nwunye ya ọ nwunye ya dị ha Mm. oriakụ ya nụnụ ngwakwa anyị na-agbago n'elu n'ọzọ anị ụmụnevo ya ebe a bụ ọzọ anị ụmụnevo ebe a ka a na-akpọ ọrụrụ ọrụrụ ọrụrụ obubu ala ọrụrụ ebe a na-enye ya nri ọ nya wee dị ha na ikenga ya nkwa arụsị ya foonu ndị a kịta ị na-ene anya hmm. bụ ndị zuru oshi foonu onye ahụ wee bịa ebe a wee rịpọtụọ o wee jee na be onye ji foonu a wee jee wee jide ya hmm. e wee kpụtazi onye ji foonu ọ nya mere foonu a ji wee mee gịnị wee dị ebe a Now na onye ahụ zuru ori fonu egozi fonu ọfụ nyezie onye nwe fonu. Nke a abụgoro nke mmụọ even ma mụ na onwe m anaghị use ya. Ọ dịgo dormant. O wee bụrụ ya bụ na oshi adịghọ mma. Nekwe nya bụ arụsị, Ọzọ, nze na ọzọ. nze na ọzọ. Ọ ya dị ihe a. Hmm. ee hmm. ya bụ arụsị wee dị ihe a ee hmm. na ndị kabinet ya ya bụ ọzọ hmm. na onwe ya Onowu ya na nwunye ha ị bata ọdụ ọrụ gịnị ka ị na-achọ hmm? Hmm. Iya. Nke a Ihe a bụ- ihe eji agba eja. Yes, ebe ngwongwo niile wee dị. Mm. Mhm. Iya. So ebe a onye ihe na-esiri ike Mm. ebe a dị form of altar Altar. ebe ebe a i kwuo ihe bụ mkpa gị ọ ga-emere gị ihe ị bịara ọ ga-egboro gị mkpa those big big men Mm. ihe na-esiri ike Hmm? o nwere ndị na-eme ha tụọ container ọ daa mmiri o nwere ndị na-eme a tụọ ngwa ahịa e siizie ya hmm. o nwere ndị nwere nsogbu bụ nsogbu dị iche iche bụrụ ndị na-arụ ọrụ mana ihe ihe niile ha ji eme ihe mere mmebi ebe a ka ị ga-abịa ihe anyị na-eme bụ connection contact promotion hmm? anyị na-agwọ ọya anyị na-eme ihe na-adagara nke ọma ọ gaba ihe a bụ ọdịnala anyị egoro ego wayo adịrọ ya hmm. anyị ji eziokwu aga onye ọbụla anyị mere ihe four market days eke oye na afọ na nkwọ onye ahụ ga-eturu ugo anyị ga-adị ka anyị gbadakwa ka ị fụ ebe anyị na-achọ ụkpọba iji kii ebe a na-azụ ka ahịa ihe a bụ some of people ndị arụsị wee gburu hmm. maka na m nwa na-agwa gị ya mgbe ahụ ọ dị ka m na-akọ akụkọ hmm. mhm. so ndị nke a bụ ndị arụsị gburu na-ezo ezo mana end of the journey kwa the thing nyebezie nsogbu ha bịazie mee ka a mara ewetezie their picture bịa enlarge fa before emezie the omenala udo adịzie na eri ebe ahụ so ọ nya bụ picture ndị a n'ebe a onye nke a bụ onye mere wayo 419 onye nke a jere lee tanka tanka mmiri mmadụ na Ngwo na Ngwo nwoke Enugu Ukwu Anambra steeti ka o jere wee tanka mmadụ wee lesi onye nwe tanka wee pụtazịa o wee gbaa ọsọ onye nwe tanka wee buru tanka nwoke Enugu Ukwu wee sịzi ya nye ya ego ya o kwerozi wee nye ya ego ya ọ nya wetara alụsị ji mee gịnị wee gbuo ya Look at Mama Nwoke herself. ọ na-anya tanka onye nke a bụ onye ya na nwaanyị na-eri enyi o wee nara nwaanyị ego biri nwaanyị ego sị nwaanyị na ya ga-akwụ ya nwaanyị wee binyezie ya ego ya kwụzie nwaanyị ụgwọ o kwerozi nye nwaanyị ego nwaanyị jezie wee nụọ di ọzọ hapụ ya o wee tụgharịbazie nwaanyị a, ka ya wee yasaara ya marriage nwaanyị wee kọzie di ya nekwa ihe na-emenụ ọ di ya sozi sị ya ọ bụrụ na ọ ma na eziokwu dị ya na ya chọrọ ka ọ mara ihe ọ ga-eme onye a nwaanyị ji bịazịa wee tụọ onye a arụsị e wee zie onye a ozi onye a bịakwara wee sịzie na ọ bụrụ na na ya rụkwa ọrụ pụtazịa ji ego ya kwụọ nwaanyị sịzie mụ ka m meere ya ka ya wee nwee ife ya na-eme na o nwero ife ya na-eme hmm. n'ihu na n'iru mmadụ anyị nwa wee meere onye a wụtata ego hmm. e wee wee onye a n'ọrụ ọ bụrụ bank maneja n'Enugwu onye a mechara jee rụọ duplex ka ego wee dịwasịrị o jere otu nye nwaanyị 300,000 na 300,000 tara isi onye a wụtazie na ụlọ ọzọ wụkọ ọsọ ọ na- ọ na-emetụ ka ya kwabazia n'ime ụlọ o meghere my heart my heart okoro abụsụwa so ọ nya bụ ihe merụ onye nke a abụ nwoke ka anyị gbagobere enu tedụkwa ihe a bụ meshin Ihe a bụ meshinu hmm. onye Abagana Anambra steeti o bi n'Enugwu steeti so ndị ahụ o bi na be fa wee siizie prọpati onye Abagana hmm. onye Abagana wee bịa ebe a wee tụọ arụsị arụsị a wee nyegidezie nsogbu ndị ahụ jezie bute ngwongwo mmadụ ha ji wee butezie ya ebe a onye wee si nya ya azụ ebu ya nọọ nke ọfụ nke ọfụ a nke a na-aga maka ya on proses ya na egotebeghị ya egotebeghị mana agaghị egote ya aka m na-enyesi ilu distances ya ebe a bụ enu aja ana ebe a bụ ebe m na-agba m na-agba afa Ihe a bụ mmụọ ịbịa na bie ndị ichie hmm. Hmm, ndị ichie ọzọ na nwunye ha so ebe a ka m na-agba afa ebe a kịta ka m na-anọ afụ ndị mmadụ na ọ bụrụ na kraụd wee dị hmm. mhm. ihe a bụ ya efi efi mmadụ kpụtaara arụsị onye arụsị wee gburu onye ahụ arụsị wee gburu wee baa n'ime efi a e wee kpụta ya mmụọ a wee sị m na anyị erikwana efi a na dati dedbọdị bara n'ime ya na i rie ya onye ọbụla ga-abụ dedbọdị anyị wee kwụsịzi ya dị efi o jiri aka ya wee nwụọ ndị ahụ wee gotezie efi naabọ ọzọ ọ n'ime ofu aja a ka e buru efi a tinye nọrọ ebe ahụ kacha Ee. for example ka m na-enye gị Mm. ka anyị gbada aka naa

ihe ndị a niile dị ebe a bụ agwụ ndị mmadụ agwụ ndị mmadụ ya ndị a na-eti na ha na-aga chọọchị na ha achọrọ ka e mee agwụ na be fa hmm. ebe a ka ha na-abịa eme agwụ tins ha na-eme a na-agarụ fa ma ndị amụma wọteva hmm. ndị na-azụ afịa nke ọbụla onye na-eme so ihe a bụgasị agwụ ndị mmadụ so contact connection ihe ọbụla onye na-eme Ọ na-aga. a na-efulo efulo like nke a now ịghọtago Mhm. so ihe ndị a niile bụgasị agwụ ndị mmadụ so o nwere nke e ji this big pot eme o nwere nke e ji small pot eme Eme. ịghọtago Mhm. so ọ nya bụ na ihe mmadụ na-eme na-eme gịnị na-aga aga na-aga aga ebe a kịta bụ ihe ndị a niile bụ the property ndị mmadụ arụsị jere wee gbata Mm. property ndị mmadụ like ihe ndị a now bụ from Kaduna hmm. ka esi wee bute ya somebody mepere mmadụ ebe a na-eme alignment na filtration hmm. onye ahụ rie ihe niile o kwezi akwụ onye ahụ ụgwọ so the man bịara ebe a complainụọ arụsị megidere onye ahụ ihe o wee bute ngwongwo a So machine a bụ onye anyị nwanyere ego ka ọ rụọrọ anyị moto anyị body work. Onye ahụ wee gwukwuo anyị wayo. Gwara m onye gwuru arụsị wayo ka arụ ya-adị ya. Hmm. Arụsị a wee wee jide ya. So machine a ka o jizi wee kwụọ ụgwọ ego anyị hmm. o ji na-azọzi isi onwe ya. Hmm, ihe a bụ materasị ndị mmadụ. community seiziri property ndị mmadụ ndị ahụ bịazie kpesa na arụsị arụsị ga-eje meetie community ahụ ha wee kwata ngwongwo a n'ime arụsị a hmm. so n'ọ nya nwa ka anyị jee na Nechukwu and eh, Obori ị na-ene anya ebe a na nọ Mm. ebe a ka a na-akpọ Obori olden days Mm. ihe e ji akpọrọ ya Obori bụ ebe a ka a na-agba mgba Mgba. ihe a bụ oti ịgba egwu Oti ịgba na ndị na-agba ebe a mgba. ka nwoke na ibie na-anọ enene power to power ma na-eziokwu ịghọtago Ehe. ọ bụrụ na ọgụ na-agụ ha agụụ ị bịa ebe a a na-akụrụ gị ịgba onye nwudo nwanne ya ọ nya bụ ebe a hmm? so ebe a ka m nwa rụọrọ obodo my community ka m rụọrọ na ebe a ka ndị be anyị na-agba mmọnwụ agba mmọnwụ ebe a ka mmọnwụ na-esi apụta Mm. olee esi arụ chọọchị Mm. ebe a ka m rụọrọ obodo ebe a na-anọ eme omenala omenala o nwere ihe a na-akpọ ịba mmọnwụ olee esi asị ịbara mmọnwụ Ịbara mmọnwụ. ebe a ka a na-abarụ nwoke mmọnwụ N'obodo unu. o zuo na nwoke Ee? so ihe a bụ ndị mmiri ajari Ogbo. eze nwoke na eze nwanyị mmiri ajari thank you nke a bụ ezu ezu o nwere mmiri a na-akpọ ezu Ebenebe ezu Ugwuoba na ezu Amansea dị na Ezeagu nụ. yes ọ dị between Anambra State so mana o nwere nwa m ụbọchị mụ na nwunye m so eje Anambra pụta nwunye m si na moto wee wee wee rituo were ọkpa krọsụọ mmiri ahụ with afọ ime hmm. so amụọ dị nwa o wee yaba ọya nsogbu wee wee karịa hmm. m jụgidezie ese o wee bụrụ na ọ hmm. that moto ahụ nwunye m si ya rituo were ọkpa wee wee krọsụọ ezu a wee baa nya afọ obere nwa m nwaanyị ahụ ị na-afụba eji m efi wee kpụ ya isi ọ nya wetara mmiri a na be m ọ sị na ya chọọ ka ya bịa mee gịnị wee nọnyere m ee ngwa wee bịakwa ebe a ka a na-akpọ nechukwu Nechukwu. nechukwu a bụ arụsị ka ọ bụ Ọ gị rụkwara obodo nke a. yes ihe a bụ arụsị ka ọ bụ Hmm. Nechukwu a bụ that is ndị niile na-achọ ọmụmụ na-achọ nwa Hmm. Nechukwu arụsị a is so powerful ya ọ dị be ndị adị na mba ọ dị na mba ọ na-enye nsogbu ọ nne nne nne wee mụrụ ọmụmụ ọ bụrụ na ị bịa bịa bịa bee akwa na a na-emegide gị na be di gị ọ na ị na-achọ nwa ị ga-eji ite ndị gboo je kutere ya mmiri bịa gbagharịa ya n'ite ya o mere gị ihe ị bịara na ọ bụrụ na o zite gị ego Mm. so ihe ndị a niile bụ ihe m wee rụgasịrị Rụọrọ ndị obodo. yes
so ihe ndị a niile bụ o nwee mmemme A na-eme. ụmụ nwaanyị ya omenala na-eme Yeah. ma ụmụ nwoke ihe a bụ ebe ha na-anọ wee mee ya bụ mmemme wee na-eme ya wee gakwa otu a so na that mmụọ nne chukwu ahụ ihe a bụ it- ite pọtụ m na-agwa gị na ị pụta na ị agbanya mmiri Mm. n'ime ya so ọ dị ite ndị a wee juru ebe a nọ na afịfịa ite pọtụ a gasị ya juru ebe a niile ma ị na-ene anya ma na ebe a niile ma na-eziokwu Ehe, so n'ọnya bụ ebe ife irie na na ị chọọ ka ị wee fụ n'anya ị bịa wee tara aja ka ị wee fụ n'anya Mm. so na ọ mụ wee rụkwara the mmụọ ụnọ a so like moto ndị a bụ moto o ji eje wee nụta n'ọgụ Mm. mmadụ ka e bunyere moto o buzie moto mmadụ wee gbaa ọsọ ọ nne chukwu a jere ọgụ jee mee onye ahụ arrest moto a wee bata mana before moto batazia e tikasịgo ya so ọ dị mmụọ dị ihe a ọ bụ obere a na-akpọ nne chukwu nne chukwu ọ na-azụ eke ọ na-azụ orie ọ na-azụ afọ ọ na-azụ nkwọ ya bụ sign of this igwe agịrịga a. Mhm. so ihe ọbụla bụ mkpa gị ị bịa wee besere ya akwa ọ ga-emere gị ihe Ya na- ị bịara. bụ nne chukwu nne chukwu ọ bụrụ obodo nwe ya obodo bụ ihe wee nwe ya nụnụ. oke obodo bụ ihe wee nwe ya mana ọ mụnwa bụ onye merụ na ọ dị ire na ọ dị ire ee maka na mgbe gboo ndị ụka bịara mebichie ihe ndị a niile Mm. mebichie demolishie ya